muli bwanji amalawi lero tu pa 25 january 2026 ife takubweretserani hot current ya lero imene tu yayaka ndipo tu yatentha kwabasi kumene kuli brian banda wonder msiska komanso bayana chunga amenewatu akamba makamakatu zimene wachita mutharika kuti kodi kuchotsa maofesi muofesi makamaka ma department muofesi ya a vice president zimenezi aganiza bwino kulitu zokamba zambiri kodi mwamva za 50 7 biliyoni imene chipani cha mcp chinasosola kuyito- kuyitikita osakhala chibwana nkhani imene mwayimva kulitu zambiri kumenekutu ayi zavuta inu tikumemani mukhale pomwepo mutapanga like mupange subscribe pamene brian banda akuyamba pologalamu ya hot current m'mazulo ano

maka chilungamocho chikamapita ku mphamvu Mm. anthu amafuna kuti yayi eti titani titani Mm. so pano timabwera nkuzauzana zoona Mm. izi sizitithandiza Zo- zoona Zisiyeni. Zo- zoona izi zopanda Eh, pache zoona eh.
izi amalawi kudana nazo Eh, zo- zoona. so andali sadazolowere kuti munthu azawauza kuti izi izizi mukagwa nazo taona anzanu akagwa nazo izi Mm. ndipo no i think chifukwa chifukwa chokuti- chafufumimba Exactly. kugwa chafufumimba ndi chifukwa chokuti tikata- tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumakagwadi chafufumimba Izo- anthu amazakhulupirira kuti komatu anthu izo amakuza amakuuzani ndi amatayambaso tayambaso kodi kodi paja tidayamba nawotu anthu ana mcp Eh, inu

a mcp lero anganene kuti chidatigwetsa chafufumimba nchiyani angatifunzire cho I think ku ndinene zokhudzana ndi program in fact lero ku chalichi wina anandipeza nde amanena kuti ah, pali information ina yake ndapatsa a mkwenda phiri koti sinayankhulani Um, ndapatsa ndapatsa a mkwenda phiri chifukwa inuyotu program ija don't underrate yourselves mmakhala mukuthandiza kukonza dzikoli so pali zinthu zina zokuti ifeyo sitingathe kuyankhula kwina kulikonse Mm. eh? koma anyamata ndikunena kuti muziziziwa ncholinga zoti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better malawi and mawu amenewo anandikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati uh, uh, atumiki atumiki ofunira zabwino dziko lino Mm. poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of malawi yes. on issues that are critical ife pano sitimangokamba zinthu wamba mm. timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko mm. ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be uh, privileged kuti tili pa platform imene number one mm. television station mm. malawi muno Media station yonena kuti is the oldest media house muno mmalawi so ndi u ndithu ndi mwayi wapadera komanso program yi njamphamvu chifukwa palibe wa ndale amene anganene kunena kuti program yi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it it it cannot play any role it has no impact on mmene anthu akuganizira pa zinthu zi- zinthu zosiyanasiyana ine a- alipo amayi ena amakonda kuimba foni amakonda kunena kuti mukudziwa

Muona kuti alipo amalawi ambiri amene amafuna kuti akati amvesese chinthu amafuna kuti amvesere program yapa one on one program ncholinga chonena adziwe chikuchitika mdziko lino nchiyani so kwa andale don't underrate the power of this program and in general don't underrate the power of media funso lakuti nafunsaso awo kuti a mcp akhoza kudabwa kuti chatibaya nchiyani ndikufunsaso ayi ayi pamenepo nde nde kuti asankha kutero chifukwa Chidawabaya akuchidziwa. onena oyankhula adalipo ife Eh, so- amene tili pano zoona, eh. tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso pano mpakana mene akutida kumene So- kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tili nawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndimene ikupita ku dpp It's the same advice tinkapereka ku mcp Yes. same same ndipo Ndati ndimafuna- ndi- ndimafuna nditsindike pamene semu semu kuti ife maso athu kumakhala ku misonkho Izo so zoona mcp atha kutichepesa pano padagwa they are licking their wounds Izo. azitolera Izo. koma inuyo amene muli mbwalo Mm. ndi amene tikujamana nanu inuyo chifukwa mwakhalira misonkho yathu kumene koko so inu a dpp tiye tizimvana Izo zoona eh. tisakangane Izo. tizimvesesana tikati Zoona. izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri akuyankhula Mukakula mtima mutadzudzulidwa muzasweka. Anzanu anasweka.
Say that again. Say that again. Tiziphunzira. Mm.
Zitsanzo zimene timakhala nazo mmoyo. Ndizoti tiziphunzirapo. Inu mukapunthwa, punthwapo mm. ndiziti eh, eh, eh apali mwala. Naona Bamtha Banda akupunthwa mm. ndizembe chonchi. Koma inenso ndikamapita that's why po kumakaganiza kuti yanga ikakhala ikatha mosiyana. Ndi ngozi mfumu. Zoona.
So inu a DPP mukuziwa kale inu ndiye tisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutaumitsa khosi amalawi adakugubuduzani get out ndipo muzitama mwayi kuti mcp idaphophonyesa zambiri Idaphophonyesa mcp zambiri. idali ni mwayi akadatha kukhalira chinthu chimenechichi koma nawonso kulowa mmene mwalowera inu kulowa inu Njira ndi iyi.
ndi ndi- inu anthu amatulusa mukapanda kuvu- kupanga zomwe zimene akufuna anthu amatulusa hayayi hayayi ndipo panopa ine ndimadabwa kuti amafunsa kuti "Ah, tinatuluka bwanji "Ah, mnatuluka bwanji simmamwetsa samamwetsa pasani mpira chonchi ka timati ka keke mumpira Zona, eh. kupasani ka keke chonchi kuti mungopondera mu chonchi vum Ah, atsogoleriso mwabweranso a dpp chifukwa choti am- anthu atatulusa a dpp atanyasidwa nanu kukhosi ankati tione zanyuwani zanyuwanizo nde iyi mbolanso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya dpp ulendo number 2 Yes. it's not dpp Yes. it's apm exactly Ta- tanena mobwerezabwereza Yes.
wina asakwere pa, pa, pa, pa, pa, pa chulu eh, kumati dpp anthu ankafuna anthu adani ankafuna Professor Arthur Peter Mutharika. Yes. Ndipo DPP ili mboma lero. Chifukwa cha APM. Chifukwa cha APM. Exactly. Mkulakwa kuyankhula motero pa television. No, I think it's a fair statement. Of course, ena anena kuti ayi munthu uyo samayenda payekha amafuna f- infrastructure ya chipani koma tinene kwambiri kuti brand ya Mutharika ndi imene inawasuntha anthu ambiri towards kuwavotera dpp wa kuti mpakana alowenso mboma chifukwa kwambiri mm. anthu amakamba nkhani ya proven relation- leadership mm. amakamba nkhani ya experience imene amuthalika adaonesa nthawi yawo mm. nthawi imeneyo mm. chifukwa kwambiritu anthu amachita compare ndi a Chakwera anthu amene ati ah koma wakhala decision making ikuwavuta izi zinthu sizikuyenda akayesa ma- ma- maupangiro osiyanasiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina adadiwo atha kutimvera and poti ndi second term he will have nothing to lose yeah his final his final term he will have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereranso munthu ayi Chifukwa mukumbukira inalipo nthawi ina yake imene adadiwa ankafuna kusiya ndingoti adasiya kumene Eh. eh? Eh. and mukumbukira kuti dpp ina, ina, ina, it was all over the a Ben place phiri a- adakhala pa ndondo Ehe. dzulodzulo Yes. amanena kuti tidachita kukawapempha Yes. ndipo tathokoza a profesa gertrude mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene adati- adati- ad- a- a- apavomera chifukwa a- a- amayi akananena kuti ayi ine amuna angawa ayi so kungogwirizana nanu Yeah. kuti adadiwo a- ankakanira eh President ankakana ndithu and nthawi imene ija ine ndimakumbukira anthu akumakamba kuti even adpp amene Mm. ankanena ifeyo basi tithu ndi apa nde sizikuonekanso sogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma adadi ayimanso Ayi, kankawoneka ngati kachibwanabwana, kenaka iyayi, it gained ground and ngati mukukumbukira inalipo nthawi yoti even a apm eni akewo sankafotokoza bwinobwino, he was not coming out clear kwambiri, kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima and tinawona momentum and dpp ija ikubwera limodzi kuyimanga ndithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa m'boma so uh, to give credit kwa uh, P- uh, uh, Mutharika sikulakwisa ayi. Sikulakwitsa. Ayi.
Yeah I think kuti timalizisepo poti tili ndi nkhani zingapo zoti tinene. For me this was a competition between a Chakwera and a apm. Zipani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of MPs that we're getting. So you would see kuti malo amene even mcp imawina phungu ndi mavoti ochuluka ikafika pa u president

we want apm so it was for me more or less like achakwera ndi apm and not mcp and dpp Okay. that's why you see kuti they maintained mwina ma positions awo bwinobwino kumene amawinako Yeah. koma pa president paja mkulukuta moyo ndi amachaya kugwetsa why it's because people probably had the problem ndi pamenepopo when they looked around they were like maybe let's go back to this guy because panali zinthu zimene anthu amaona zimene apm anachita which i believe achakwera didn't do better mm. because if he had done better malawians would have said no let's maintain him mm. now you can decide to look at this at your own way komano at the end of the day numbers mm. nd'amene amanena ma numbers ambiri akanena kuti ndi uyuyu mm. it means kuti inuyo sadakukondeni pa zifukwa zimene amayembekezera simunachite deliver so denial is part of the ujeni but if i were them

kuchoka pamene paja ndikukakhala wamkulu wa banki yayikulu ya Central Bank imene Reserve Bank of Malawi ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneku ndikuti amafuta mwale ndikuti a Joseph amene anali a gavanala chabwino mwina kumeneko tamvesesa koma nanga position yawo ina ya uministala ndikuti is he still minister ndi anthu ena akufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze bwino bwino mm. kapena ch- chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa ma changes akuoneka kuti achitikapo angapo yeah mm. Ithi, within the first three months or four um, akuona ma- ma changes amene what do they mean to us uh, kuti tikhale ndi chikhulupiriro chotani uh, pamene leadership ya amuthalika ikupanga ma changes amenewa komanso pali nkhani ina imene tikukamba za ma allegations of abuse of funds at the uh, greenbelt authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera mphekesera zake zochita kupanga ma- zopereka mantha zopasa mantha manambala a ndalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu green belt uh, Ulamuliro wa- authority ulamuliro wa choncho. umene wacho- wachokawo O- wa mcp Ehe. okay Eh, ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo nkumanena kuti oko Zopatsa amalawi mantha, zopatsa mantha. tiphunzire zotani if we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolakwa ayi koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndalama za boma misonkho ya amalawi mkhalidwe umene uthe chifukwa kuti

Apart from udindo wawowo anawapatsanso ntchito zingapo. Panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi izi zima zimachitika mwadzidzidzi ya Ah, kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachotsedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tiikepo mulomo kuti kunjaku eh, amalawi akuti chani eh, kodi tiziwerenge motani zimene zikuchitika nkhani yotere tiyambe ndi inu ah, angoni wawo
uyu wachoka straight kuchileka udali wowawa wale udali wa ukali
tiyambe ndi inu angoni wawo
akupenda vipi

um, aujeni uh, george partridge mm. adasankhidwa ngati nduna yoona uh, za malonda uh, za tourism komanso industrialization Industrialization. chanchani so uh, amenewa andi- ndikukumbukira mmene amawasankha uh, president mutharika adafotokozapo kuti mkulu ameneyi ndakumana naye ku america ankapanga presentation yache Ku England. ku england sorry i beg your pardon yes ku england ankapanga presentation yake i was like ah kuti tili ndi amalawi odziwa choncho because anthu ankadabwa kuti a partridge atulukira kuti Yes, so- so ankayenera afotokoze kumene anakawapeza now anthu timawadziwa a partridge ngati munthu wa banki iwo agwira ba- ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali imene anali mkulu wa banki imeneyo zaka zambiri ndi atapumula kumeneko ndi mmene adadzapitano ku ujeni Ku press, eh, press, corporation yeah. kumeneko si- sa- sa- sadachokeko bwino However, sanachoke bwino. Ah, sanachoke bwino. Kuli zosumirana sumirana. Oh, kuli nkhani zimene eh, zikukhudza iwowo ayi. Eh, paja iwo ndi anzawo ena awiri. Okay. Ankadandaula kuti sada sadachotsedwe bwino. Okay. Now, chimene anthu akukambirana kwambiri ndi chokuti anthu I think sakudabwa kuti kuti a George Partridge asankhidwa bwanji kukhala a Reserve Bank Governor. Anthu sakufunsa zimenezo. Koma anthu akunena kuti kodi ndiye kuti iwowo apitiriza kukhalanso nduna Now ndiyankhe pawiri pokuti anthufe titha kufunsa yes its allowed its like mwina munthu inu ndine pepani a Mafumu mm -hmm. anthu okwatirafe inu ndife example ndifuna kupereka ife anthu okwatirafe oh ndiye awa isakhudze ndiye asakhudze okay yeah mapangano
ndi azimayi kunyumba ezone Nde titulukire.
Ndizidza anthu amabanja.
Ndichokapo. Nde watulukira ndi wina. Nde madam akudabwa kuti ah, When did we divorce? Ezoona eh. Kodi tasiyana ndi mkhanga ndi mabweresa wanyu wanyu wani. Ezoona eh. Ine ndili pati. So zitha kumveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena mm. kuti mmene zatenemu ndiye kuti a george partridge asiya kukhala nduna you know anthu enafe musamangochita assume kuti timva Okay. so sometimes its good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhule ameneyo Ezoona, eh. otherwise under normal circumstances considering kuti even a president wo ndi lawyer wa constitution anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma sungakhale iwe nduna iwenso kukhala reserve bank governor so sometimes munthu you think kuti it's obvious Okay. kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor automatically he ceases to be the minister so we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi a ministerbe mpaka pano. yes anthu alembapo kuti this is um, akuti chani kodi kusankhidwa kwakuti kodi ndiye kuti munthu akhala ndi maofesi awiri So yakhala ikuyankhulidwa kwambiri uh, kunjaku. Inu mukuyimvetsa bwanji? Ine, ine kumvetsa kwanga ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminista wathera pomwepo. Yeah, mmanena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho eh, koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvesese bwino bwino okay, okay. kuti muchite kuwafotokozera kuti mmene zatenemu ndekuti asiya kukhala anduna mwina a president achita promote poti adali ndi a deputy a ujeni kapena asankha nduna ina Okay.
whatever but that's why ndinabweretsanso kuti president pokhala kuti ndi woziwa za malamulo a constitution akuziwa what the constitution says That's about right. holding two public offices That's right, yeah. I don't think we can sit here and say kuti ndiye kuti inu munaonapo reserve bank governor okhapo ndunanso kwina Aye. kwachi so that's why i'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunsepo kuti anthu akuyenera kufunsa but sometimes zina zimakhala za obvious yes that's what my input ya ine, ine kuyankhula kwanga koyamba kukhala kunena kuti um, nkhani ziwiri nkhani yoyamba tili ndi minister of information ntchito yawotu ndi yotipasa information okay komanso ku state house kuja A president alinso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa amalawi. Ine ndingopempha, kupempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa amalawi the necessary information basi chifukwa kungoyankhula I mean, what would be the problem yes ena atha kunena kuti uh, it's automatic kuti ngati wapita uku ukutu ndiye wachoka ya uh, komanso at the same time wina atha kufunsanso kunena kuti "W- w- what would you lose mutanena kuti uh, uh, uh, uh, george partridge is no longer uh, uh, has moved from minister of uh, trade uh, industrialization business ya tourism ndikukakhalanso pano reserve bank governor ya uku a, a president in this due course ayikapo minister uh, asankha minister

Reserve Bank of Malawi ndi banki yofunikira kwambiri pa nkhani ya kayendesedwe ka chuma mdziko. It's the bank that is controlling the economy. Now, mukaona appointment imene yachitikayo, you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi. Now, ine I believe kunena kuti ndekuti amenewa a Partridge, he has won the heart of the president kuwayika kumeneko. Koma chimene chikumatipatsa nkhawa n'chonena kuti, in the last three months, pakhala pali ma kusintha kwambiri a ma movements, ndingoti angapo ndithu amene achitika, yeah? We have seen several movements going on in this government. Kodi nkhani ndi yonena kuti, kodi what should we make out of it? Is it kuti a, a president akwa- akumawerenga anthu and ma report aja akubweradi every month and pompo akumatha kuona kuti iyayi uyu i think ali better placed kukhala uku and sakupepesa safunanso kumvera zina zoti munthu asokoneze angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza to achieve his vision kapena mwina anthu ena anthu ena amene akuwapanga disappoint kuti aa uyu ndimaona ngati apa apanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere uku kumveka zotere nde uyu achoke uyu apite apo So whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene ikuchitika over the last three months or so Uh, kuonjezera pa zimene tayankhula kalezi kwa ineyo I look at a Partridge ngati munthu amene bank amayiziwa mm. ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa national bank and national bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuima pachulu nkunena kuti tapanga zazikulu adamanga i think chinyumba chija chiofesi cha ku Blantyre kuja iwo ali mkulu wa, wa kumene kuku atha kuonesa zimene apanga so kupita kwa uh, a Partridge ku Reserve Bank of Malawi I think uh, ambiri tiyang'ana ndi chidwi kuti kodi Reserve Bank ikhala yotani chimene chimavuta ku Reserve Bank panda ndiyo kuti andale amalowererako and kumveka malipoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri a Mafuta Mwale yes a Mafuta Mwale a Mafuta Mwale mm. amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale lipirani uyo lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma Bo- bo- mo- lomwe mwilira lwake oh so pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene za Mutharika na, na look i will speculate mukhoza kundilo Eh, please please Can I? yeah, yeah, go ahead considering kuti a Mafuta Mwale adachoka ndi boma la mbali ya uku umaziwabe ukapita ukuku anthu umakhabe ni mantha kuti awawa akundiona kuti ndachoka ukuku mmene timatichitira zathuzi nde pressure imene amalandirayo it was difficult for him to fight to say no musandipase ma instructions angasama opa kancheni kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala kuti ndikupanga zimene akundiuzazo nditha kusunga kanchere like i said mm, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma i can't not say beyond that Okay. now a Mutharika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona kuti o ndikeko munthu wokuti mwina mwake anthu asangomupeza samuza zina zache ayi so in one way of closing that i believe mmene akupita apati chimo akuyenera kuti adziwe because nduna zambiri zikhoza kundivomereza apapa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti atatitengere ndiko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti "Ah, mukubweretsa kwa ine nduna chifukwa chiyani kuti azanu mukumawapasa zikutheka so apart from being a minister amene nawonso ena nafikira now that he is going there fully aware kuti kumakhala that pressure from politicians he need to go there and defend that and make sure kuti if this economy has to move pakuyenera kukhala munthu wolimba mtima kumakana zinthu zina zake kuti that payment i will not pay why are you putting pressure on me to make that payment so for me if this is one of the reasons why he is going there he needs to understand the interference imene imakhalapo yes afumu
ndiye kuti a Mafuta Mwale ntchito yatha

Okay, chabwino.
Eh, ati depth Pachiwiri pa- eh, pachiwiri paja eh, nanga eh. ndiye munthu ungafike pamwamba kumakubwezaso Ah, sizingatheke. zingatheke Okay. so mmene timanenera zokuti kodi ananenanso angoni koyambirira kuti kodi ndiye kuti a Mafuta Mwale pano apapa a Mafuta Mwale sa- si governor-nso wa Reserve Bank of Malawi Okay, atulu- Reserve Bank.
atuluka ku Reserve Ai, Bank. eh, ah, ngati awapezere chochita timva limodzi kuti tsopano mwina boma lawapezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumenekoko sometimes amangokhala phe imakhala kuti mwina basi ah, kaoneni zina

kuti apatijiwo adziwe pressure imene ili mmenemomo yeah. uh, tinkanena mu last program kuti uh, a Mathanga kuti amaziwaziwa za forex china chimene atapite kumenekoko ndi makadi akadavutabe mm. tswe uja timanena uja yeah, akuvutabe tswa tswa akuvutabe can we please mm. find solutions to this mm. problem kuti mm. tikamafuna kupita kukacheza kwa neba ka mpa Mozambique pa tisamachite kukachita kuchondererayo Zona. kukagwira mwendo wa bank manager please chonde ndigaireniko ka 1000 kapa kauje ka dollar tikameko so can we fix to make sure inu kuti- sadakuza ndikuti akuyikira ni mwa- mwakuti Eh. ukafika kumene kuja Ndinu. kuti Eh, liye ine inu yanga- mnali bwino eh, nali bwino
ife bambo ta- tachoka ku bank Eh. ah basi tili bwino tili bwino Yes. kafika kumene kuja bambo

angakhale nayo a a awa a Patrick yes o Viera Mwale Yes. Kuti Mafuta a- Mwale. a- a Mafuta Mwale Yes. ndi otani kwa ine mundilole ndinene maganizo anga yeah choyamba kuti DPP pamene ankasankha kabineti amati akasankha munthu mumati aaye awo tikumudziwa Koma analipo anthu ena amene atasankhidwa including a Patrick. Anthu anati a a kodi amene anali wa DPP mukumbukira? Mm. Kuti amene anali wa DPP mwina anali mo mo- mwakabisira. Ah, Koma a- a president anafotokoza monga ananenera iwo aujana ankhwenda viwi. Mm. Amaoneka kuti he's a professional amene anamutenga from the industry. kuti iwe waonesa kuti ndiwe dolo ku field tabwera uzathandize dziko lako now strength imene angakhale nayo ndionena kuti unlike anthu ena amene ali mwina directly kuti anali mchipani actively involved iwowa si munthu onena kuti ungamachite kunena kuti ni munthu oti amapita kukapanga ma campaign meetings kape- kuti kuti uzikhala a- anthu aku constituency kuzaza kunyumba okay. kuti iye lero eh, moti moti pressure yake imakhala yosiyana okay. because people treat you as a professional okay. komanso chinthu china nchonena kuti chifukwa kuti ali ndi proven track record munthu ukakhala kuti unapangapo kena kake umakhala ndi timphamvu tinatake towauza anthu izi timatere amanena kuti uyu akudziwa zimene akuchita mm. chifukwa cha kwakuti kwakuti adapangapo mm. yeah? and on top of that uh, iwowa

Oho. E- even even milandu imene amatchula yonena kuti ah, inali ku khoti milandu yakeyo onena kuti tikakhala kuti athana nazo nkhani zimene amaoneka ndalama zimene amakambidwa kuti atha kuwapatsazo i- i- utha kuyendesatu Oho. O- olo ministry utha kuyendesa Oho. I- i.
Ndalama za nkhaninkhani? Eh, Ndalama zambiri. chidapusa chake sichamasewera so so so ndimafuna kumaliza kunena kuti zonsezo nthawi zina zimathandizira chifukwa It means kuti sikuti you can just be pushed around, one you have a point to prove chifukwa uli ndi uli ndi dzina limene ufuna kuliteteza Yeah. number two sindiwe munthu onena kuti uli mkatikati mwenimweni mwa, ku- mwa chipani ku, ku, ku national governing council kuti munthu angamayimbe mafoni 24 hours a chipani number three uli nta- Uli ntako onena kuti ena aja sama penapake sangangokutumiza ndi mm. 100 million mm. iwe umati ya ayi nsaononge dzina chifukwa cha mm. ndalama ngati zimene mm. so zonsezo komanso eh, nkhani ndi yonena kuti panopo we are in a desperate situation ngati president angaime pachulu ndikunena kuti awa ndinakumana nawo kunja ndipo zimene amayankhula zimaoneka kuti nzanzeru ine am sure ali ndi pressure to prove a point mm. kuti ndisakhumudwitse Mutharika mm.
munanena kuti nthawi zina ena uh, andale amafuna kumgwedeza governor wa reserve bank achite nawo tani atapezeka Achi- achite bwanji a- a- a Patrick unfortunately ndi ndikuyamba ndi unfortunately unfortunately zimene zimachitika anthu amene anasankhidwa under a certain government Yeah. government imeja ikachoka Yeah. amakhala ndi mantha kuti basi atithotha pamenepo Oho. nde akakhala kuti achita kale over mu boma lina lija

musatero uye bwana uja kuti usati satero satero. Izo- zoona, eh. so a- a- a- akudziwa chimene akupitira kumene koko Okay. so sometimes zimakhala ngati nkachipongobe kwacho osaina aja koma normally maybe ma positions ngati amene ajawa ndi ovuta those are political positions Mm. nthawi zonse umakhala wa ndale komano position iyo Ndi ya ndale. ndi ya ndale Yes, unfortunately una- so amayikapo munthu amene akuganiza so awawa

you understand so he's going there kuti awawo akapita kukawauza zakasitaya ntawayimbira ndafunsa abwana nthawi ikuthamanga kwambiri ku green belt authority amatero yes Ndi- green, Green Belt GBA Authority, GBA akuti ndalama mpweche mpweche ine nditayimva nkhani iyi ndimanena kuti kuti ife ndi dziko losaukadi kuti kuti kuti people can sit down kuti tigawane ndalama Fe- ya- ya 59 billion yes 59 billion yes allegedly yes kuganizira tawerengani ndalama ujeni ma- ma- mapembetsi muli nawo kuti mwana Okay. akaimvetse Zo- zimene- osatchula mayina yes Ehe.
ndalama zimene anthu zikumveka zina mwa ndalama zimene anthu amagawana Z- osati kugawana mwina tinene kuti um, ndalama zimene anthu akuzifufuza kuti kodi izi zimayenda bwanji pali ndalama ngati mwina apa tikuona 700 million yokuti ah, kodi imeneyi yayenda bwanji GBA. yes ka 10 million aka nde mwina kamwana kwambiri nkameneka 400 million 600 million 840 million

supervision work 1 billion Ah, no.
kuti wapanga supervise chani chi- to, to warrant 1 billion chakuti so chief mphekesera zimene zikuchokera ku green belt authority ndi zokhumudwitsa kwambiri kuti tikhoza kumakhala ndi nthambi ya boma anthu ndikumapanga zimene zizi mantha nkumanena kuti kwina nkuti So- so, zimene zizi zimene sitikudziwa kuzokhala si kokhapo asi sungakhale kokhapo Actually kumene kuti ukasuzumire kwambiri kumaoneka ngati kulibe kanthu koma nkwa umphawi. Zoona iyi. Nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalamazo kumene timakutama Uku- uku kumaoneka ngati kwa umphawi. Kwa umphawi.
Ku GBA ku.
Nkwa umphawi.
Sungaganizire kuti kuzomakhala ndithu maphava amenewa. Eh, zoona. Kuganiza kuti anyamata amachita maphava amenewa nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalama zikuluzikulu kuti nthambi za boma zilipo zimene zimatamika. Okay, tingoti for, for argument's sake. ku MACRA ku MACRA ku MACRA bwana kumakhala ndalama zambiri okay kumene kujaku ndithu ndi mgodi wa boma umene kujaku kumene ndalama zimene zijaza makampani amene amapanga za za lamyazi akamapereka ndithu mabilu awo kumapita ndalama zikuluzikulu kumene kujaku oho yes so umaona kuti ngati ngati ka GBA kamaseweretsa zimene zizi kodi kwinako kukhoza kusena Nanga I'm not maka- I'm not saying kuti kumachitika Iyayi. mangondipasa chisanzo kuti Ehe. kodi ndikhoza kukumbukira kuti Okay, so kwina- MRA

kodi imene tilipire amene amavomera kuti lipirani ndi ndani you see so misonkho yathu ija tikasankha boma lilipoli timalikhulupirira kuti katitetezere misonkho kuti itumikire to imagine kuti kukhoza kukhala nthambi ya boma anthu ndikumapanga zinthu ngati zimenezizi apa amene tikunena kuganizira zikazatsimikizidwa kuti zimachitika tikhala ndi mantha because what we know is kuti ceo kumeneko adammanga Yeah. wamkulu wa zamalonda adammanga oyang'anira ndalamayo za chuma Eh, Ah, yeah. adammanga. yes kuti afufuze so that is what is happening yeah. Ah, umati nkhaniyo ukayimva imene akukambira a bungwe lofufuza nkhani za ziphuphu anti Corru- corruption bureau kuonesa kuti zimene zikukhala ngati zinachitika chaka chomwe chapitachi 2025 okay ndipo miyezi yake ah, imene akuyikamba akuti tikuthamangira ku chisankho eya Tikuthamangira ku chisankho. Ehe. Pamene- in fact few in muli few- mawu in pamenepo few- in ndibwera few- kwa in fact, inu yes. ndibwera kwa inu posachedwa mu miyezi yochepa anthu khala ngati kuti basi kungosesa mukumbukira tinkanena pano kunena kuti miyezi iyi imakhala yoyipa ku dziko Mm. yoopsa titero chifukwa chonena kuti alipo anthu ena amene amakhala akuona kuti mm, mwina sititha kuchita maintain government so tikamachoka tikhale titili pabwino tiwomoleretu Yeah.
ndiye amaomola anthu ndiye amatenga zinthu ndiye kuomola kwake kumola kuomola kwake Eh, kwina kutha kukhala kumeneko ndithu so munafunsa kuti tiphunzirepo chani Mm. izizi nzomvetsa chisoni palibe zonyengererana ndipo ngati alipo wina amene awa ndi abale anu mungamasekerere izi Mm. ndinu anthu oyipa Mm. tiwakonde chifukwa choti anthuwo ndi abale athu eh? koma nkhani yolakwika ndi nkhani yolakwika it doesn't matter wapangayo ndi wachibale ndi wachipani chathu ndi wakumudzi kwathu ndi wamtundu wathu cholakwika ncholakwika kodi inu sizimakuwawani kukhala osauka dziko ngati mpaka ngati malawi kodi tizakhala osauka nk- mpaka liti wina amanena ndithu kunena kuti malawi mbale wanga wina amakhala kunja anabwera for christmas amanena kuti koma amwene ukamayenda mtawuni ukamaona zimagalimoto nde ndikamamva nkhani mene mmadandaulira Ndawulira glass shoe eh. Eh. Wa- Amene ndi amene wabweretsa glass shoe.
akuti ine ndimadabwa kuti magalimoto ati amene ndakumana nawo mtauni sizoonetsa kuti ndi dziko lotera Osauka. mukuvutika ayi chifukwa even ndi mafuta olowa zimagalimoto zimene si Osauka. panotu olo maintenance ya zimagalimoto zimene si pano ayi so mmene timakhalira moyo wathu ngati dziko ndi mmene timalilira za umphawi wathu sizimagwirizana ndipo mukaona zimene zikuchi- zimachitika ukuku eh, if, it's, if it's proven to be true sizimakhala zinthu za munthu mmodzi Yes. imakhala coordinated ndi ma cartel Cartel. enieni Yes. imakhala ngati timu kwaya ndithu yagwirizana kuti wotenga besi ife tiyika alto ine ndikuzatulusa uku wa tenor ndikuti nyimbo yatheka koma chokhala ma meeting kwambiri kuti ndalama zizituluke bwanji Mfumu, this is- this is ndalama tiuzeko kuti amasunga kale sungatuluse munthu mmodzi sungatuluse mfumu 1 billion 1 million 1 billion 177 million supervision work umapanga supervise chani mabomba nyukiliya chani how can they pay you that for a supervision work so imakhala tcheni so imakhala tcheni ndithu komanso andalewo amakhalanso kuti ndi amene amodzinso amene amapanga incite mchitidwe umenewo We may not be surprised kuti ndalama izi zidakafikanso mwina kwa wandale aa inu mphekesera tikuzidziwa kale kungoti zina zimene sitingakambe pano koma ka- kawi- ka- kawirikawiri imakhala kunena kuti andale akalowa m'boma amayika anthu amene akudziwa zonena kuti azichita zofuna zawo zimavuta pamenepo so anthu aja amati i poti pofuna kusunga ujeni mchere ndipange zimene akundiuza

iweyo ndikungopezeka kuti basi ukuyenda mtaunimo basi ah, biggie, biggie. biggie wotenga misonkho ya Amalawi chimenecho nchokhumudwisa tikakhala kuti tikufufuza nkhani ngati zimezi ndi pempho tiyeni tizizifufuza bwinobwino ndi kufika nazo kumapeto Eh. anthu amene a- atenga ndalama zimezi tigulise kanda katundu wawo titani tibweze ndalamazi kuti ena azitengerapo phunziro chifukwa iyi ikangozizira choncha bwana amene alipowa achifwamba atha kupanga times 2 chifukwa aziti zimatheka amangokhala ngati akukumanga akugwira kenaka umangotani umatani basi nkhani imata pilizi mukadya ndalama koma tikuyenera kuti tikapeza zimene zizi tizizifufuza ndi mphamvu zathu zonse ndi chidwi chathu chonse kuti tiziwagwira anthu amene wawa ndi kuchita recover ndalama zimene zizi because si zawo now izizi zomwe amene akuti tikapita kuchisankhozi timayenera kukhala ngati dziko tikhale pano tiziwe kuti kodi tizipanga bwanji tikamalowera kumene kuku because muone kuti even patakhala kuti no boma lijano likusintha padalankhulidwa ma statement anthu kumanena kuti ka- katundu akonongeka katundu wa boma akonongeka and ine ndikumbukira ndidafunsa ndithu a a president nthawi imene asadalumbire kuti kodi ndiye mupange bwanji and he issued a warning kuti musatero iyi lamulo likugwirani so timayenera kukhala ndi malamulo kuti aziteteza ndalamazi kuti kodi who authorizes ma payments ngati amene wa towards the end amakhala akupanga chani anthu sizimaoneka ndithu ma system athumu kuti these are people amene akuchita money laundering mm. akuthawisa ndalama kuzembesa ndalama chifukwa choti afuna azipange so timayenera kuti padakali pano pathi khale kuti tiyeni tikhale pasi kodi period iyi mm. just before during and after elections tizichita manage bwanji chifukwa choti Pamene pa- pamene pamavuta Eh, ya, timakhala busy ndi masankho anyamata amakhala busy ndi ma pencil Yes, ma calculator amene akusintha nangasi anthu chinthu tikuyang'ana zoona eh. ndokukhangalita ikako nkhungu Nde a bwana Kodi koma.
sizingatheke a acb kuyenda m'ma parastatal eh? ma company a boma kodi ma- ma- mavoti tinaponya pa 16 Yes. Yes. two months before pa 16 Yes. tatiuzani ndalama zidayenda bwanji nkulako kutero inu mukukumbukira kuti Yeah. ah, nthawi ya chisankho Yeah. in fact soon after chisankho mukumbukira kuti a dpp omwewa a- a Namalomba one of them Uh-huh. akumakamba zonena kuti tamva kwemarayo

komanso a public sector reforms idalinso mu office imenemo adaichosamo nde anthu kumafunsa kuti kodi zikutanthauzanji nde mwina mmene anayambira angoni wawo amati adalankhula mwina timve kuti ena akadati chani kodi amwamata adalankhula anayankhula ndi a vice president yo eh okay a, a, a vice president iwo anayankhula ku mwambo olonga ufumu um, fukwa amene amalongedwa ufumuwo ndi cousin ndu- ndi msiweni wawo Okay. yeah nde anachita anachita kupanga clarify and i know kuti that was also being politically wise fukwa ena bwezi akuti akukatani kumeneko eh Ah, nde amafotokoza kuti awa ndi ndani msiweni wanga Uh, ku nkhani imeneyi mkuyankhula kwawo ama- amanena kuti uh, sanali odabwa chifukwa izi ndi mphamvu zimene zimakhala ndi a president atha kuzipereka komanso atha kutani atha atha kuzilanda atha kuzichosa kuyankhula kwake kwachikulu sangayankhule beyond that i don't think you can speak beyond that koma inu ndi ine pano uh, on behalf of amalawi tinene pano kunena kuti zimene zachitikazi zawapasa anthu ambiri maganizo komanso mafunso kuti chikuchitika nchiyani alipo ena amene amanena kuti "Ah, nthawi ya dodoma eh, bungwe la dodoma ija anayichosa chifukwa iwowo she was away kumbukirani anali kumangalande and zimamvekanso kuti khala ngati akuyang'anira uh, kunyumbaku uh, kuli matenda ndi zina zotero some family matters that she is attending to so poti nkhani za emergency zimakhala za emergency izizizi za ngozizi nthawi imene ija mukumbukira mis- mi- madzi akuvuta mabridge ndi zina zoterozo were you going to wait munthu kuti achokere ku mangalande kapena tingoziika mu ofesi ya president ncholinga kuti zina zithamange chifukwa even kufotokozera kwake mu press release imene government inapanga inanena zimenezo kunena kuti amafuna kuti zina ndi zina zitha zilemerereko chifukwa zikuchokera mu ofesi ya president nde ah, khale khale mkenaka nkumazaona kuti udindo uwuso ah, ah, udindo uwuso khala ngati wachosedwaso mu ofesi mwawo nde anthu kumati aa Tsono amayi aja I thought she is back to Malawi and she is available chiku chikuchitika nchani? So ine all I can say is kunena kuti a a Mutharika he knows what he is doing that's number one he knows what he is doing and eh, ngati amalawi oti tinachita entrust kuti ayendetse dzikoli the trust that people have given you is still there and people are believing kuti ma decision anu mupanga ma decision oyenera olondola komanso in the best interest of malawians chachiwiri tinene kumbuyo konseku takhala tauma- timakamba nkhani ya ubale wa president ndi vice wake kuti nthawi zambiri umakhala ngati ubale umene siumakhala bwino zimene zikuchitikazi tipemphe achipani cha dpp komanso aboma kuti azipange manage bwino kuti kutsogoloku zisamaoneke ngati kuti mwina ndi ubale kuti umene siuli bwino chifukwa alipo ena amene ayamba kuona kale kuti "Ah, ah, ta- kuti chikuchitika nchani anthu atukhala ngati mwina pa- pa- pakhala mavuto so, so far we can only speculate but all i can wish for this government and for the betterment of malawi ndikunena kuti ubale umene timaukhulupirira kuti ulipo upitirize kukhalapo nthawi zonse pakati pa awiriwa chifukwa akayamba kukhala ngati kuti akukokanakokana zimachita affect zinthu zambiri
ankhwenda pili abwana munthu bwana ako akakugayirako mphamvu zawo khazikhazi nkuzichotsa nde kuti chule wadabwa mmadzi say that again ngati bwana ako akugayira mphamvu zawo Mhm. kuti ah, nakacisa ofesi zawo ndi ama- amagawirako delegated yes kuti yendetsaniko izi yendetsaniko izi kenaka abwana aja nkuzitenga zinthu zimene zijazi kuti zibwerere mu ofesi mwawo nde kuti chule wadabwa so ife Sitingakakamize a Mutharika kuti atiuze kuti n'chifukwa chani koma ine ndikukumbukira bwino lomwe kuti zimenezi n'zimene takhala tikumalirira kuti pakakhala kuti pali china chake chati phi, mtsogoleri azibwera msangamsanga ndikuchotsapo zimene akukhulupirira kuti zikhoza kulakwika kuti aziziyendetsa bwinobwino chifukwa kupanda kutero kuti tizioneka kuti yayi kukhala ngati anyanyala enawo nde a Malawi inu mumayamba ndi a Malawi so I know for a fact. kuti ngati andigawirako mphamvu bwana aja azilanda abwana olo atafuna tipelele mwa mtundu wanji imeneyi sikuoneka bwinoyi Okay. ayi sikuoneka bwino nde kuti bwana aja afuna kuti ayi, mp- izi mpanga i think zidakuju- zidaku- zida- zidachuluka ndizipange ndekha okay you understand so chief mama mami iyi sikuoneka bwinoyi mami answer iyi sikuoneka bwinoyi Sikuoneka bwino. ayi sikuoneka bwino big wakulandani mphamvu zimene anakupatsani ziwiri mwatsala ndi nde mwatsala mwatsala yopandalo so Atsala ndi vice president. asanduka vice president so this abwana is saying something sort out your office so that big-yo akhoza kugawiranso zina koma izizi zabwerera kuti aa nakupatsani phiri Mukudziwa kuti vuto lili. ndikukhulupirira choncho Okay. kwa Chihana adauza kuti aziyendetsa za Mombera. Mombera idakali konko A Chihana akakhala kuti alandanso tidzadabwanso kuti a Chihana akulandani ya Mombera ija chifukwa Nkulukuta moyo poyamba paja anthu ankamu blamer kuti kodi uyuyu bwanji amakhala ngati so he wants to show us kuti my guy I can see you I see what is happening so Chief for me you can spin it the way you want this doesn't look good this does not look good for me on who on the vice president Okay. kuti the powers that are, they were delegated to me they have been removed so quickly 3 months into the job abwana the powers have been withdrawn doesn't look good i don't know what is happening but it doesn't look good and the president is taking them back in his office because he knows kuti this we cannot experiment wina akasasewerese udodi mabwana ndi kumene kuti mapaka tikusonkheza chimanga choti tapasa anthu amene akuvutikawo public sector reform abwana if this student chi service cannot be reformed we continue to see the same problems we really need to reform reform the public abwana and make sure kuti izi za ku green belt sizachitikenso i'm not saying kuti he's moving because of this but i'm just saying kuti that's the importance of the sector ma reforms amenewa abwana they will define how this government is going to perform awa ananena kuti ankulukuta moyo apm akudziwa chimene akupanga ti akhulupirire munatero eh? yes i agree with him you agree with him abwana this is ineyo
I was privileged nthawi ina yake kuti ndacheza nawo ali I- kunja I- kwa boma APM. yes Mm.
then kana kuti eh bwana yatipini ija sidaoneke bwinoyi and he said if i come back zopusa sizaonekaso so for me i don't know what he's fixing yeah. but abwana sumakonza chimene sichinaonongeke china chake chinaonongeka pa ziwirizi okay so for kuti anthu asazasokoneze

pakati pa ubale wanu konzani inu amene mugwira ntchito ndi APM APM sakugawa maswiti if i were you i will know that kuyambirira kuti this is a guy amene sakugawa maswiti if i have to work with him let me understand zimene akufuna and let me deliver olo kuwafunsa kuti kodi mufuna ndipange bwanji yeah for avoidance of Ehe, doubt kuti- pike Ndikufuna Mwati nditere. bwanji nditani? Ndikufuna nditere kodi. Otherwise- Sukumvekerani bwino. Chaya chaya chaya. Mulakwisa pati. Yes. A Ben Phiri adali apa dzulo. Ndimafuna ndimalize ndi mawu amene. Nthawi yatha. Akuti nthawi ina mdziko muno foni imalira. Eh, ndayikumbuka. Munayikumbukira? Ali mafoni 200.
200 and and ineyo zinandikhudza kwambiri. Yes. Nthawi zina in this life foni imalira. 200 calls. 200 calls pa tsiku. ndiye nthawi zina olo kuno akuti umadzaithimitsa umaona ngati kuti mwina network yavuta popanda oyimba tidzikhala bwino ndi wanthu zoonadi mnanena pano ine sabata ina kunena kuti iye amene akugulitsa mkaka yes muikumbukira nkhani Eh. imeneyo kwambiri kwambiri business yake si mkaka bizinesi yake si mkaka azisamalira ng'ombe azisamalira ng'ombe chifukwa ng'ombe zikazafa pamene umazaziwa anthu akakufunsani kuti kodi mumapanga bizinesi yanji yes usatamike kunena kuti ndikugulitsa mkaka ndimaweta ng'ombe za ndimaweta ng'ombe za mkaka yes ndimafuna ndimalizire pamenepa bwino zamphamvu zamphamvu ndi Zamphamvu, kwambiri. mfumu. Ogulitsa- Tisaonjezerenso. ogulitsa mkaka yes asanene ku- asayime pa chuluyi Eh, kunena kuti- kuti ine Yes. ndikugulitsa mkaka ayi ayi ndiweta ng'ombe za mkaka. ndiweta ng'ombe za mkaka Yes. chifukwa popanda ng'ombezo abwana mkaka palibe

timayimba nyimbo kutchalichiko Yes, atisamala atisamala kosatha atisamala kosatha osatha mfumu ndine brian banda awa ndi a- angoni wawo awa ndi ankhwenda viku kufikira sabata yamawa tingoti mwakoma nonse and goodbye